ka minnɔgɔ kun alahu taala kelen pe kama o kalo ni o ye sunkalo ye nin kalo barikama in mana jɔ an ka jamana barikama in kɔnɔ ni o ye ba maliba ye ne ko mun de bɛ kɛ kalo in kɔnɔ an bɛ kuma mali arajoso kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra arajoso o arajoso ye n'i y'a ta k'a jate minɛ an ka jamana in kɔnɔ ni sunkalo jɔla ka ban i bɛ t'a sɔrɔ an ka bamakɔ arajo ninnu n'i y'a arajo jɔ kɛmɛ i bɛ t'a sɔrɔ kelen pe de bɛ yen mun ka di alahu taala ye arajo ninnu ka baara ye mun de ye ka nafolo minɛ karamɔgɔ juguw la karamɔgɔ minnu tɛ fosi dɔn ka sunkalo bɛɛ kɛ ka taa sigi arajo la wusulan kɔmatɛri nasiji kɔmatɛri manamanakan fɔ fulomaniya dan ka adamadenw kunkolo tiɲɛ an ko bi mali bɛ yɔrɔ la o fulomaniya in ka dabila a tɛ se ka dabila fo arajoso fulomani minnu bɛ yen ka tɔgɔ da ka arajow tɔgɔ da mali waliyubaw la ka arajow tɔgɔ da maabaw la k'a sɔrɔ o kɛwale tɛ kɛ arajo ninnu na n'i taara an ka arajoso ninnu kɔnɔ bi ɛsikoroya de bɛ arajoso ninnu kɔnɔ karamɔgɔw ni arajotigiw cɛ karamɔgɔ juguw de bɛ taa nafolow sara ka sunkalo bɛɛ kɛ u tɛ ala ko kuma fɔ i mana arajo mun k'a la i bɛ t'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔ sigilen don yen nin wusulan in bɛ ne bolo nin sɛbɛn in bɛ ne bolo bere belebele dɔ bɛ n bolo nin ye poromo kalo de ye dɛ a ye na nasiji ta kɛmɛ fila fila a ye na nasiji ta kɛmɛ naani naani n ye sɛbɛn dɔ dilan a bɛ tan nɔ u b'u kale ala ni kira la ko i ka na o sɛbɛnden in ta ka tila k'u kale ala la ko tile saba ko i mako bɛ dafa ni karamɔgɔ o karamɔgɔ soma o soma ye nin fɔ i ye a dɔn ka fɔ kafiri don bilayi talahi e tɛ ala ye adamaden b'a kɛ alahu taala n'a ye ale de ja a bɛ a minɛ n'a y'a ja a tɛ a minɛ maa o maa bɛ a kale i ye ko tile saba n bɛ nin kɛ i ye bɔ a kɛrɛfɛ ni a ni jinɛw tɛ baara la bolisɔnna don sitanɛ don ala jɔn tɛ i cɛ janya a la n'i y'a mɛn arajoso arajoso la fo ka sunkalo ban kana a arajoso ɛsikorosi lamɛn arajo fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ bi a si ma jɔ alahu taala kama karamɔgɔw taalen don ka nkalon tigɛ ka arajosow dayɛlɛ k'a tɔgɔ da silamɛya la k'a tɔgɔ da mali waliyuw la a kɛwale si tɛ kɛ arajo ninnu kɔnɔ ɛsikoroya ni filomaniya janfa ni ɲɔgɔn juguya o de bɛ arajoso ninnu kɔnɔ arajo ko bɛɛ lajɛlen kɛra wariko ye n'i taara wari sara n'a y'i diya i b'i sigi ka maliyɛn bɛɛ nɛni foyi tɛ bɔ a la mali arajo ninnu dayɛlɛlen don o de kama ɛsikoroya ni filomaniya a alimatɛri dɔw bɛ yen karamɔgɔw de b'u wele f'u ka so ka taa kuma don u da u b'o kɛ zurunali ye k'a pose karamɔgɔkɛ bɛ tila ka o jaabi ko an k'an sigi ka nkalon filɛ an ko ten in tansurulaha yansurukum nin ye tiɲɛ npanmuru foosilen bilahi alahu taala ka diinɛ an bɛ a tiɲɛ fɔ mumini minnu bɛ yen ni nin kalo in jɔla ka ban ni o ye sun kalo ye mumini minnu bɛ yen nɔ ko aw ka arajo lamɛnw ka ca n'i ye arajo kɛ a la ka sɔrɔ mori ɛsikoro fɛn fɛn sigilen don nasi kɔmantɛri wusulan kɔmantɛri i ka arajo bɔ a la wa fo ka sun kalo ban ka n'i ka arajo bila a la an ɲɛ bɛ mun na bi mali kɔnɔ taabolo defan arajoso bɛɛ dayɛlɛlen don ni min tɛ ale ka taabolo la o tɛ waajulu kɛ ale ka arajoso la arajoso bɛɛ kɛlen don bi taaboloko kɛlɛ ye karamɔgɔw wulila fan bɛɛ ka telesow dayɛlɛ a teleso bɛɛ partiko teleso i t'a ye don kelen an ka maabaw bɛ yen sumayila daramew bɛ yen ko i bɛ u ka kumakanw ye ni arajo ninnu na walima tele ninnu na depi yen i kan k'a dɔn k'a fɔ nin tɔ ye ko wɛrɛ ye nin tɔ tɛ ala ko ye a kan ka ni sunkalo suruyala an ka kuma nin kan yaasa dɔ bɛ se ka bɔ a ko la ayiwa an sigilen don n'an ye mori jugu fɛn fɛn sɔrɔ arajo la sabula sunkalo in mana jɔ ka ban u bɛ taa an ka waliyubaw de dɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen dɔgɔya ka sɔrɔ k'u yɛrɛ kɛ waliyu ye ka sɔrɔ ka nasi dɔ kɔmantɛri kɛ n'an ye an ka mali waliyu a su fara a ɲɛnama kan ne gawusu dukure bɛ yan ka u defansi ta n'an y'u tɔgɔ mɛn maa o maa da bilahi an bɛ la ilaha ilalahu defansi ta fo saya n'an ye maaba ninnu tɔgɔ ta maa o maa da k'i bɛ ka an ka waliyu ninnu dɔgɔya a dɔn k'a fɔ an b'i bɔ museli wo fɛ diinɛ in tɛ maa si ta ye ka na an ka mali kɛ an bolo nafigiya jamana ye karamɔgɔ minnu kan ka ala ka tiɲɛ fɔ karamɔgɔw banna ɲɔgɔn na taa arajo sigi taabolo defan kama parti defan kama karamɔgɔ commentaire kama taabolo commentaire kama dɔ kɛra mali kan ka bɔ tan mumini minnu bɛ arajo ninnu lamɛn ka kangari da mumini ɲuman minnu bɛ kɔkannaw na aw minnu bɛ aw to erɔpu jamana wɛrɛw la kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ nin karamɔgɔ in a ye alahu taala janfa a ye silamɛw janfa e ka tila ka taa ɛri ta o karamɔgɔ jugu ye arajoso dɔ la su ni tile a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ a dɔn k'a fɔ e mun ye ɛri ta a ye a ye maaw tɔɔrɔli mun kɛ a jurumu i bɛ dɔ sɔrɔ a la hali kiyama jɔ don a ye an ka mali karamɔgɔ barikamaw ka kasɛtiw ta a k'a bila arajow la fi sabilillah o ka fisa i ka taa nafolo di arajo dɔ la ka taa ɛri ta karamɔgɔ fulomani dɔ ye mun bɛ mɔgɔw kunkolo tiɲɛ a ka wajulu si i tɛ ala ko kuma mɛn a da a bɛɛ k'a karamɔgɔɲɔgɔn dɔgɔya walima ka pariti dɔ defan walima ko ale ka taabolo an mago bɛ alahu taala ka taabolo de la ni o ye silamɛya ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ni a baara kɛla nin ko ninnu ye a dɔn k'a fɔ n'i ye a ka kasɛtiw bila arajo la a bɛ maaw tɔɲɔni mun kɛ manamanakan ni fulomaniya kan fɔ a jurumu tɛ fɔ i kɔ foyi ma mali silamɛya to kɔ nin waati in na jahiliya ani hasidiya karamɔgɔw ye ɲɔgɔn bila karamɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn minɛ dugudenw bɛ ɲɔgɔn minɛ wa politisiyɛn juguw sigilen don ka fantanw joli min mali in kɔnɔ n ko ten ni maa o maa ko aw ma ko arajo kelen bɛ yan mun ye silamɛyaw ka arajo ye ne gawusu dukure ko nkalon don a arajo si tɛ mali kɔnɔ yan mun ye ala ko arajo ye a arajo si tɛ mali kɔnɔ yan mun ye silamɛw ka arajo ye a bɛɛ taabolo ko karamɔgɔ ko tɔn ko parti ko munafigiya ko jahiliya ko ni alahu taala ka jɛ muminiw nin ladilikan de tun bɛ anw bolo bi k'a di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a di alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma si la vérité blesse le mensonge tue an bɛ alajɔn bɛɛ lajɛlen fo aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na cheikh gawusu dukure kiyasu le guide spirituel d'ansarullah